Makosana misozi sikuuma mmaso mwathu kumangokhalira kulira every day tikukambaso zonena kuti taluzatu a Malawi ena 8 makamaka pa ngozisotu ya galimoto kuti kumeneko ku South Africa mpakana tu matupi awo kumafikaso ndekuti mu dziko muno monga mmene tikuoneramo ka video kameneko so sad eti kumakamba kuti muti ngozi imeneyinso nde itinso imeneyi i akuluakulu sizikuyenda tu iyayi tifotokoze motere kunena kuti tu wiki yatha yonseyi tinali bize pano pa justin tech malawi ayitu kafukufuku wa ngozi ya ndege ya Chilima zili motere motere e pano afika ku Nthungwa pano akatere iyayi afikaso ndekuti kukobe kukuchani ku zomba ndekuti tumbali inayitu kunali kukuchitikaso zina ku south africa kumeneko ngozitu ya basi zinakhalatu motere amalawitu ananyamuka kuchoka kuno ku malawi mu basi ina yotchedwa Munorurama wautalitu ndekuti kumapita ku south Africa kuti akamenyetu haso mukudziwa kale mmene zikuyendera pa mpanje pano sizilipotu bwino akayese ndithu ma opportunity kwinako basitu atayenda ndithu kudutsa Mozambique kulowa mu Zimbabwe wautali mpakanatu kukalowano mu south Africa ndipotu uku kunalino ku Limpopo province alowa mu msewu wa N1 highway umenewutu ndithu chapafupi ndi pa Witvlag turnoff ukutu ndi ku Soutpansberg mountain pass tikukamba zoti ku Limpopo province ku South Africa basitu ngozitu pamene paja bus ija zosakhala bwino inali ngozi ya serious kwambiri kufika point yonena kutitu basi amalawi okwana 8 kutisiyatu ndithudi. zosayenda. Tikunena pano mmodzi critical condition sali bwino mwakayakaya ndithuditu uko ku chipatala ku South Africa. Pamene anthu ena 22 nawonso ndi zonena kutitu avulala ndithu ma injuries ndikubwera anthu 17 iwowo ndiyetu kungokandika kandika ayi ma minor injuries ndithu zayenda motero. Ndetu kuona ndi mmene zayendera apa zosayenda matupi achibale aja kupangidwa processed ndekuti ku South Africa pakanali panopa ndizonena kutitu linali Friday limenero pamene ndiye kutitu anthu awiri matupi a anthu awiri afika kuno ku mudzi ndipotu awa ndi a Fane Kasambala komanso a Michael Maseko achibale amenewatu ndizoti matupi awo ndi amenewo mmene tanenera mu ka video ka dzeti afika ndithudi kunoku ndekuti ku Malawi ngozi yitu tikukamba zonena kuti yachitika lachinayi week yatha koma ndi zoti achibalewa ananyamukatu lachiwiri pa bus imene ya Monorama kumapita ku South Africa lachinayi mmene amakafika kumene kuja basitu ngozi kutisiya pamenepo lachisanu matupi a anthu awiriwo kupangidwa repatriated afika kunoku ndekuti ku Malawi pamene ndekutino anthu ena 6 amene atisiyawo ndi zoti iwowo matupi awo atha kupangidwa process chaposachedwa pompa mwinatu week ino tikuyiyamba lero Sunday mwinatu nde zikhoza kumakhala zoti no adzabweraso kuno ku Malawi ndithu kuti mwina mwake adzaikidwetu mmanda mwaulemu What can we say? Tinganene chani? Pepani kwambiri akubanja amene mwaluza. We always say kunena kuti imfayitu ikakhudza ife timabwera pano ndikudzati iyayi ayi taluza taluza koma mmadziwa anthu amene amaluza kwambiri amakhalatu akubanja aja chifukwa amakhala aluza anthu awo zikatere. Guys izizi ndi zinthu zonena kuti be nde muja ndinayambira kunena kuti no misozi siikumakatabe m'maso mwathu, zikuoneka ngati kunena kuti no ndekutitu basi sizikutheka kuti tingakhaleko ndikupumula, everyday tizingokhalira iyayi taluza taluza taluzaso taluzaso zikukhala motani kwenikweni mm? Fans. Achina Fanny awawa ndi achina Michael ananyamuka lachiwiri kupita ku South Africa tikatipula kuti kumenekoko nde tikuka sitikayipatsa no Joni iyayi sitikayipatsa chance tikakhala tikugwira ntchito osati masewera ndiye kuti kuno achibale ena kumanena kuti eh mwinatu pamudzipatu mmodzi wasunthapo iyayi awiri asunthapo akupita kuti kunja mwina tingalimbeko mtima mwina mwina kumeneko angatitumizirekotu kaya ndika 20 randi ife ndikugulako kookomani kapena mwina mwake zawo nkuyerako ana omwe ali nawowa mwina mwake nkupezeka zonena kuti no angamalandire mathandizo ena ake chani kutengera nkonena kuti sizikuyenda kuno Koma ndiye kutitu kungofika mu South Africa kungopondamotu, kungopondamo. Asanapange step out of the bus, osa, osatulukanso mu bus mujamo kuti tika, tiponde nthaka iyayi. Koma bus yaponda nthaka ya South Africa iwowa miyendo yawo sinaponde nthaka ya South Africa, what is happening? Basitu ndiye kutitu ngozi, chipwirikiti basi pamene paja, zosakhala bwino kutere, zachisoni tikuluzapo miyoyo pamene pajatu. Imagine anthu kuchoka ndithudi Mozambique yense kumudutsa bwinobwino. Kukafika Zimbabwe yense kumudutsa bwinobwino opanda vuto lina lililonse kukalowano malo amene amafunano akafikewo their final destination kulowa ndithu ndikupezeka zoona nkumatisiya kenako ndikumatembenukanso nde kuti no Lachinayi lakelo just in few what pandege wrrrr kumabweratu kuno kumudzi mm? Achibale, iyayi, mm, zakhalatu motere basi, bwerani mudzalandire nawo matupi. Ayi, zija zomvetsa chisoni, zija zokhudza kwambiri. Ndipotu achibale, tikamakamba za achibale, ndi zonena kutitu amene amapezeka zoti amayankhulira akubanja amathokoza kunena kuti iyayi tikuthokozabe akuboma chifukwa chonena kuti no apanga ma process onsewa kuti achibalewa abwere kunoko ndithu ku Malawi eh, zinakhalabe zovuta chani tikuthokozabe chifukwa cha, cha effort imene ayikayo chani so even ngakhale akuthokoza ma guys we cannot say kunena kuti iwowa nde kuti no m'mitima mwawomo zomwe zikuyendamo ndi mathokozo as in gratitude yes gratitude ingakhale pamenepo koma they are mourning imfa ija yomanena kuti no am in disbelief sindikukhulupirira iyayi mukuti zakhala motani mukuti kodi achibalewo zaka inu si awa tatsazikana nawo ndiye kuti Monday asananyamuke kumanena kuti tizaonana tizaonana kodi umene uja unali otsazikana kuti basi goodbye goodbye Ayi ndithuditu kulira kulira kosalekeza pepani kwambiri akubanja we don't know what we can say to make you feel good I, I, I, this is so devastating I, I believe on your side izi ndi zija zonena kuti no zopweteka kwambiri zoti no zingathe munthu kusokoneza moyo wako kuti ukhale nkumalingalira izi kulira pepani kwambiri pepani mulungu ndithu akufungatireni mu nyengo ino ndithu tikambebe chonchi inu amene mukuyenda mu nsewu enanu ena ndithu mukufuna muzinyamuka kumapita ku south africa ena muli ndi achibale anu amene akupita kumeneko Guys lets pray so hard tidzipemphererana tidzipempheraso kuyikiza mulungu patsogolo chifukwatu mizimu yoipa ikumakhalaso ndekuti ikumaira ikumakadawiratu mabasiwotu ndithudi ndi chifukwa chake tikumangoti tikatere iyayi awa atisiyasotu pangozitu awa atisiyasotu zosayendasotu taonani mizimu yoipa achina adyabulosi akumakhala ndi kuti akuzendewera ma bus amenewo cholinga chonena kuti zoipa zichitika nde lero kukhala Sunday inu mwalowa mmakachisi instead of kukhala kumeneko ndikumangopanga doze off basi kumangogonanso mtchalitchimo iyayi pray for safety muzipempherere ndithu chitetezo kwa anthu amene akuyenda ndithu pamseu timati tipemphererensotu anzathu awo amene ali pa msewu maulendo osiyanasiyana kuti akafike tu ma destination awo ndithu ditu ali otetezeka tiyeni tipempherereni otherwise tisamangokhalira tsiku lina lililonse iyayi tikulandiransotu matupi achibale ayi matupi achibale matupi achibale ayi ayi ayi pepani kwambiri pepani amene mwaluza akuti